eze nri ada ebi n'ụlọ eze nri a e- a na-akwa eze nri na ndụ eze nri a na-akwa ya na ndụ akwacha ya O- oduzi ọ ya kpata na ndị nri na-ego ụmụaka nri Eni- ụmụaka enewu ya afụ na ụmụaka mgbe ụmụaka na-eso eze nri abịa kwacha eze nri oje ha arakụrụ mmiri ebe a natarughị ha na-egwu ana 4 feet ọrikpu ekpochie ha afụ babaị ada nwunye ma ndị nwunye ya akwagide ya oho kwacha ihe niile ya akwa ya agbachara 21 gun salute etcetera abịa duru ya dunye nwa ndị aka nri eduru ya bịa bịa n'ofe nri n'ebe a ka ọ ga-ebizi for life. ọ nwụọ atụfuo ozu ya chighata azụ bịa kụọ bell na eze nri anakpuo n'ofe agbaba afa chụba aja wee chọkwa onye eze nri ga-agwa eze nri ya dị ka nke be anyị eze nri tupu ọnụ kwuo kịta asị a na-agbụwa na aha agbụwa mana kịta eze nri na-ebizi n'ụlọ omenala ha emerichago ha and that is why the only people na mmadụ dara ome today gburu onwe ya ma ọ gbaa ụdọ ọ ndị eze ọ ndị nri ka ị ya-agba akpọọ ya asị alụ because all their power all their right
ọ na-ebi a na-ebi permanent before
permanent
ọ bụrụ ha na e chie gị eze ndị be anyị o nwezi ihe jikọ gị na mmadụ gị na nwunye gị ama mmezi nwezi mmekọ etu esi afụ ya bụ ọ na o- o nwere ịma na o nwere adama o nwere ihe na-abụ ọpụta e discuss chaa ya adama eburuzie okwu anwa bujere ya and eventually ọ bụrụzie na omela thrice na ụnụ ya afụ ya nwaanyị ka na-amụ nwa ada afụ eze nri. eburuzie okwu ahụ pụta ruo ọ ga-anọ na throne ya ụnụ abata gbuchapụrụ ya ọ na-ene ụnụ ọ ọ aka nwa aka nri ga-ebupụtara ya ọjị o were aka ekpe nọta aka nri n'ọkwa ọjị ahụ si otu a fe- chee ya ụnụ n'iru ụnụ ama aka were ofu odowe nke ya were ofu ke nke ya ọ gọọ ebe unu ndụ ọ gọcha ọjị ahụ ọ wara tara ya na mmadụ agaghị ata ya nke ahụ unu weelu ka unu ya agọwa ya e jikwago ya ndụ gbaa nke a ka unu ncha ya and ọjị ahụ ọ gaghị emetụ ya aka metụ ya aka ma ya atazie na etu ahụ e si bupụta ya ka ọ ga-esi chee ya n'ihu n'ofu ọkara mmadụ ọkara mmụọ ka eze nri bụ a yọtaghị ya na biko hapụchakwa ihe a na-eme eze nri adịghị ebi n'ụlọ before even Ọraeri a kịta i jee na Ọraeri kịta a ka nwere ofe nri Ọraeri ebe a ọ dị ka ihe a na-eme eme asị asị a- a- a- agụ ukwu agụ ukwu niile abụrọ ndị nri sọ ndị bụ ndị nri na agụ ukwu bụ Akamkpịsị onye mere igwe Osita Agwuna nje na abụghị na abụghị ndị aka ha dị ọfọ m sị gị na ndị ndị a na-agwa gị the truth ma ha ma agbaghị okwu na o ha bụ ndị ọ bụ one village only bụ ndị nri and ndị aka m ha bụ obere nwa nri ha bụ obere nwa ka a si wee jidezi ọfọ ajighị ọfọ Ma- mana ọha na igbo n'aka Osita Agwuna during his reign ka e mere change of name ntị nne ka onye nri gị bụ Akamkpịsị ọ bụ ọ bụ ọ bụ diọkpara I can never lie. ọ bụ ụgwọ nna m enweghị ọsịrị pass mana ihe m ji ab- ihe m ji eji ụkwụ nkịta aga bụ nke m- nke m kwutere ka m zọrọ